donc centre senufo bɛ komi n'a fɔ un village senufo village senufo donc n'i donna dɔrɔn i b'a sɔrɔ monument ninnu o b'i bisimila sanni dunan ka don sɛnɛfɔra o ka ɲi ka a bisimila ni fɛn jumɛn ye fɔlikɛlaw olu filɛ da la an ka kɔrɔdubaw ale ni an ka cicanrafɔrɔw olu le ka teli ka dunan kunbɛn kosɛbɛ burusu kɔnɔna na aw bɛ to k'a ye donc ni i bɔra yen sisan i bɛ taama ka na ka na ji min yɔrɔ nin na sɛnɛfɔmuso bɛ ka ɲɔnikiri ka ji di mɔgɔ ma aw musomani fɛn fɛn bɛ yan n'aw bɛ fɛ ka ji di mɔgɔ ma aw bɛ ɲɔnikiri ka ji di a tigi ma c'est le signe de respect nafaba de b'a la a kana jɔ ka ji di mɔgɔ ma ten bonya tɛ o la i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ ka min kɛ ten n'a ye den min sɔrɔ o den bɛ kɛ barikaden ye i ɲɛ b'a la fana duloki t'a kan na mun na sɛnɛfɔmuso tellement k'a kun b'a yɛrɛ ɲɛsin baara ma a bɛ baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ a bɛ wosi a bɛ duloki bɔ ka bila a kan langolo bɛ kɛ c'est pourquoi ne ko ko monument ninnu bɛɛ bɛ kuma o ye an taara dugu dɔ la muso nana an kunbɛn ni ji ye tan donc direct tubabukɛ ye foto ta mais a kan langolo kun don eh, eh, fini dɔrɔn de kun sirini tafe dɔrɔn de kun sirila donc an y'a ye sɛnɛfɔmuso a bɛ baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ donc i bɛ ji min yɔrɔ nin na donc n'an bɔra yen muso fila bɛ ka tigɛ kɔrɔta n'aw ɲɛ b'a la n'an b'a fɔ au milieu senefo c'est la femme qui est au pilier de la famille muso le ye du guloma ye muso le ye fɛn bɛɛ ye sɛnɛfɔra i ko denlamɔw teberiw ka taa sɛnɛ kɛ ni cɛ ye kungo kɔnɔ ka segin ka na ga kɛ o tout ça c'est les dames musow de ye o baarakɛla ye donc o y'a yira fɔ bravo sɛnɛfɔmusow ye kɛnɛdugu a y'a faamu donc eh, sɛnɛfɔmuso bɛ baara kɛ fo ka dama tɛmɛ n'an bɔra yen fana signe dɔw filɛ o ka ɲɛdaw la n'an b'a fɔ les trois balafres la donc nin tɛrɛ ninnu ye juma ye eh, fɔlɔfɔlɔ carte d'identité tun tɛ yen anw tun bɛ carte d'identité o tun tɛ yen fɔlɔfɔlɔ ci ci ninnu de tun bɛ mɔgɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i taara burukina faso i b'a sɔrɔ olu ka ciw u bɛ ci kɛ fo ka jigi ten ne hakili la aw y'a dɔw ye mais mali kɔnɔ senefɔmusow olu tun bɛ tɛrɛ saba le kɛ mais tɛrɛ saba nin kɔrɔ b'a bɛɛ la n'u tun ye tɛrɛ fɔlɔ ci i la u b'a fɔ o ma ko nin y'i fa tɔgɔ ye donc tɛrɛ filanan o y'i ba tɔgɔ ye sabanan o ye e yɛrɛ tɔgɔ ye donc o ye karidante banni ye tan n'an b'a fɔ ko les cicatrices donc olu le filɛ karidante tɔgɔ le tun bɛ ten anw fɛ senefɔkan na o tun bɛ nin ne ci anw na donc i ɲɛ b'a la masiriw b'a la toujours eh, nin ye toujours an ka tangana dɔw de ye ni gris-gris ninnu an tun bɛ o bila anw yɛrɛ la parce que i b'a dɔn sɛnɛfɔra juguyaw fana bɛ yen an bɛ se k'a fɔ mali bɛɛ kɔnɔ sa donc n'an bɔra yen trace dɔw fana filɛ a kɔnɔbara la komi ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko sɛnɛfɔmuso a tun tɛ duloki fɛ o tun bɛ ci ci ninnu fana kɛ pour que ka se ka cɛɲi di u yɛrɛ ma n'u ye duloki bɔ ka bila dɔrɔn i bɛ ninnu ye donc o bɛɛ tun ye cɛɲi de ye sɛnɛfɔw fɛ n'i y'a jateminɛ duloki t'a kan na mais a bɛ ka fɛn dɔ don n'u b'a fɔ a ma ko lɛnpɛ dɔw ko a ma ko npoko donc sɛnɛfɔ musow tun bɛ o de don ka caya kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ anw bɛ ka fini min don o fini tun tɛ yen fɔlɔ donc n'an bɔra yen o bɛ ka kɔnɔ eh, fɛn min fana ɲu ta nin ye kɔnɔ belebele dɔ de ye sɛnɛfɔw ka taamasiyɛn kɔnɔ dɔ de don a kɔnɔ nin kɔrɔ ka ca kosɛbɛ u b'a fɔ a ma ko le calao en français calao donc dɔw b'a fɔ sɛnɛfɔw b'a fɔ ko jiban jiban na nkɔ donc sɛnɛfɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ kɔnɔ nin de filɛ eh, o ka baara taabolo fɛ a kɔnɔ tun bɛ dogo tu kɔnɔ mɔgɔ t'a ye ni ko dɔ kɛra don min ko bɛ n'a fɔ saya o don ale bɛ bɔ ka to k'a yɛrɛ présenter sanfɛ directement mɔgɔ minnu bɛ taamasiyɛn dɔn o b'a fɔ ah n'i ye kɔnɔ nin ye sanfɛ ko dɔ lo dɔɔni i b'a mɛn ko mɔgɔ dɔ banna sɛnifo cɛkɔrɔbaw fana tun bɛ kɔnɔ nin jateminɛ samiyɛ donda fɛ n'a bɔra kɔrɔn fɛ ka taa tilebin fɛ ou bien n'a bɔra tilebin fɛ ka taa kɔrɔn fɛ o b'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ samiyɛ bɛ da o bɛ sɔrɔ ka samiyɛ daminɛ sɛnifo cɛkɔrɔbaw tun b'o kɛ kɔnɔ nin fana a nafa ba de bɛ yen munna sɛnifo musow y'a muɲu a dɔw tun bɛ yen o tun bɛ taa lɔgɔ ɲini yɔrɔ la n'u furula o ka denko tun bɛ gɛlɛya n'u taara lɔgɔ ɲini yɔrɔ ye sa o bɛ se ka komi an ka taamasiyɛn kɔnɔ don o bɛ se ka bali ka kɔnɔ nin ye o bɛ sin ka dafalen t'a fɛ aw bɛ dafalen kɔrɔ dɔn wa dafalen ka da falen a tigi fɛ k'a fɔ komi n'a fɔ layidu quoi voilà donc o bɛ se ka layidu ta kɔnɔ nin fɛ k'a fɔ ah kɔnɔ depuis ne furula ne ma deli ka den sɔrɔ ka ye ni ne sera ka den sɔrɔ ɲinan ne bɛna sɛ d'i ma ou bien ne bɛna warimisɛnnin dɔ d'i ma donc direct i tɛ se ka o san ban n'i ma den sɔrɔ donc n'i fana ye den sɔrɔ i ka ɲi ka segin ka na n'o denɲɛnin ye e ye kɔnɔ nin ye yɔrɔ min na a ka ca fɛ i bɛ se ka kɔnɔ nin ye fana n'a sɔrɔ i kun ko ko n bɛ dɔrɔmɛ duuru d'a ma i b'a fili a ma yen i bɛ den yira ale la ten i bɛ segin kɔnɔ nin tun bɛ o position na mais tellement que tu tu banna anw fɛ o tun bɛ tu o ye tu caman tigɛ donc kɔnɔ nin tɛ anw fɛ yan kosɛbɛ tugun a taara yɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ komi n'a fɔ Côte d'Ivoire ninnu fɛ a y'a faamu sinon kɔnɔ nin nafa ka bon kosɛbɛ voilà o yɔrɔ de filɛ nin ye aw merci mhm, ok merci monsieur traoré je pense que ɲɛfɔli tɛ tɛmɛ nin kan ah, halisa an bɛ continuer n'an ka visite ye ah, mhm, merci bi ka na centre senefo fɛn caman yira aw la ka na senefo ka ladala fɛn caman yira aw la ka n'aw labɔ senefo ka fɛn caman kalama sikaso city tour a y'a sɔgɔlen to semaine o semaine siɲɛ fila samedi ani dimasi tɔgɔ sɛbɛli bɛ kɛ mairie la tɔgɔ sɛbɛli wari ye kɛmɛ fila dɔrɔn walima a ka numéro ta vidéo in duguma a y'aw denw bila ka na aw yɛrɛ ka na yaasa a ka se ka bɔ sikaso ladalafɛn caman kalama sikaso histoire caman kalama sikaso lieu touristique a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama sikaso monument a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama